Agus tá an aimsir tiontaithe arís anseo i New Jersey. Bhí sé uafásach tais, ní raibh sé róthe ach bhí sé tais ar feadh cúpla lá agus inniu tháinig an rud dosheachanta an stoirm agus tá sé tar éis scuabadh tríd. Tráthnóna seo bhí mé amuigh ag rith nuair a bhuail sé ach lean mé ar aghaidh. Ach ní bhaineann sin le hábhar, tá mé ag labhairt inniu faoin pháirtí Phoblachtánach agus chomh trína chéile is atá siad faoi láthair. Mar is eol do chách, d'éirigh an Ceann Comhairle, John Boehner, as oifig coicís ó shin nó mar sin, agus fágann sin nach bhfuil, éinne ag stiúradh Teach na nIonadaithe, anois táthar ann a déarfadh nach raibh éinne ag stiúradh Teach na nIonadaithe le fada. Is mór an trua don Pháirtí Poblachtánach é seo, mar sin teach ina bhfuil móramh acu, ach tá an páirtí féin chomh deighilte sin nach féidir leo teacht ar chomhréiteach i n-aon rud agus istigh sa deighilt is féidir leis an bPáirtí Daonlathach ádhmad a dhéanamh. Má tá fianaise ag teastáil uait, nó má tá níos mó fianaise ag teastáil uait faoi chomh trína chéile agus chomh bun os cionn is atá na Poblachtánaigh sa teach faoi láthair, ní gá breathnú níos faide ná an eagarfhocal, an t-eagarfhocal, sa National Review, iris coimeádach. inniu, a agraíonn ar Paul Ryan, Wisconsin, dul isteach san iomaíocht don phost mar Cheann Comhairle. Anois, tá. Scott Walker dona go leor, ach ar shlite áirithe tá Paul Ryan níos measa agus tá sé i bhfad amach ar an eite dheis agus dá bhfaigheadh Paul Ryan stiúir an pháirtí sin, bheadh deireadh leis an bPáirtí Poblachtánach mar a shamhlaíonn muid é. B'fhéidir gur chun maitheas é sin, níl a fhios agam. Ach cibé. Is anailís ghruama é an t-eagarfhocal seo ar an pháirtí agus mar atá sé, agus achainí ar an mbunaíocht choimeádach sa pháirtí atá ag éirí níos neamhábhartha in aghaidh an lae, aird a thabhairt orab. Deir siad más mian leat polasaí poiblí a bhogadh go héifeachtach i dtreo an choimeádachais, tá beidh aontacht agus treo ag teastáil bhuait. Ach. Mar is eol do go leor, tá an Páirtí Poblachtánach imithe i bhfad thar coimeádachas le fada. Ní níl cosúlacht ar bith idir na hoideas atá acu don tír agus do rialtas na. leis na luachannaí coimeádacha a sainmhíníodh i bpolaitíocht Mheiriceá ar feadh na nglúinte. Faoi na rialachaí nua seo, ba shéantóirí. iad Barry Goldwater, Richard Nixon, George Bush, bhuel, George HW Bush, agus Ronald Reagan. Tugadh bata is bóthar do John Boehner as gan é bheith eite dheis go leor do na eh céard é an focal is fearr a thabhairt ar an em do na ceannaircigh sa pháirtí ah go dtí inniu bhí bhunaíocht an pháirtí i gcomhréiteach leis an eite dheis ag plé Kevin McCarthy, ceannasaí na nDaonlathach i dTeach na nIonadaithe, á phlé acu. agus tá seisean níos faide amach ar an eite dheis ná John Boehner, ach fiú eisean, dar le lucht na heite deise, bhí seisean gan a bheith in ann ag an obair freisin. Fágann sin grúpa iomaitheoirí atá bun os cionn, measctha suas, gan treoir, agus nach dtarraingeoidh an páirtí sin sa treo ceart. Ina measc tá Daniel Webster, Florida, duine de seanfhondúirí gluaiseacht na craiceáilteachta sa pháirtí, duine a léiríonn rialtas mar namhaid eh ach atá ag ithe ag umar poiblí na tíre ar feadh a shaoil, Ar dtús in Teach Reachtaíochta Florida agus anois in Washington, leanann an t-eagarfhocal ar aghaidh. Tá poblachtánaigh an tí scoiltithe agus ní féidir an milleán a chur ar bhaicle faoi leith, a deir siad. Tá an iomarca Poblachtánach le déanaí sásta cur suas le clár oibre a thugann iarraidh an gnó a dhéanamh in am agus brúghrúpaí na gcomhlachtaí, sé sin gnóstocairí, a shásamh. Scaití, arsa an t-eagarfhocal, tá na brúghrúpaí seo i gceart, scaití ní bhíonn, ach ní féidir coimeádachas a laghdú go tosaíochtaí na ngrúpaí seo, rud a bhfuil ceart acu faoi, ach b'fhéidir gur thug siad seo faoi deara ródhéanach. Agus leanann siad ar aghaidh ag rá go bhfuil an iomarca Poblachtánaigh a shíleann gurb ionann ceannaireacht agus éilimh neamhréadúla i gcumasc le reitric láidir. Níl ansin, ar ndóigh, ach tuilleadh ar an mBíobla, nó tuilleadh ar an leabhar, agus cé go mbreathnaíonn na daoine seo go láidir agus go maith, lagaíonn siad an córas agus a bpáirtí féin. Admhaíonn an National Review nach é an tUasal Ryan an an t-iomaitheoir idéalach, ach má ghéilleann sé do éilimh lucht a pháirtí, beidh leis. Tá an pháirtí scoiltithe, ach má dhéanann sé géiltí, mar gan leasú imirce a ligint tríd an Teach, mar shampla, beidh leis. Nó má gheallann sé nach ndéanfaidh sé cos ar bolg ar na Poblachtánaigh sin a chráigh an tUasal Boehner,

le ceannaircí na heite deise agus cloíonn sé le miotaseolaíocht gur fear measartha é John Boehner nach bhfuil ach gurbh fhear measartha é nach raibh ach ag iarraidh comhghéilleadh a dhéanamh leis an Uachtarán Obama, a bhí ag iarraidh comhghéilleadh a dhéanamh leis an Uachtarán Obama, gabhaim mo leithscéal, agus a chuireadh, a chuir lucht an Tea Party stop leis. Níorbh amhlaidh. Ní raibh an tUasal Boehner sásta comhghéilleadh a dhéanamh in aon rud, go háirithe éinne a bhí níos faide ó chlé ar an scála ná é féin, fiú má, má ba dhaoine iad seo a bhí sa lár. Agus fágann sin Oifig an Cheann Chomhairle folamh go fóill agus gan éinne a bhfuil seans réalaíoch ar bith aige, ná ceannaireacht a dhéanamh ar an bPáirtí Poblachtánach an post a thógáil. Ach caithfidh muid feiceáil céard a thiocfas as seo. Tá mo dhuine McCarthy éirithe as agus níl fágtha anois ach Paul Ryan. Fear den eite dheis é, ach fear atá chomh fada amach nach sásóidh sé lucht an láir in aon chor. Bhuel, sin iad na scéalta móra. Bhuel, sin an scéal mór domsa inniu. Níl mórán ama agam níos mó a thabhairt daoibh. B'fhéidir an tseachtain seo chugainn nuair a bheas an t-am agam, tabharfaidh mé achoimre daoibh de roinnt de na scéalta eile. Ach idir an dá linn, guím deireadh seachtaine deas oraibh go léir, agus go dtí go bhfeicfidh muid a chéile arís, bail ó Dhia oraibh go léir.